moni moni moni ndine nesta the black teacher ndipo ndabweranso ndi update pa nkhani ya nkhondo ya ku irani uh, padakali pano tili pati dzulo mu update yathu tinanena kuti nthumwi za dziko la america zikupita ku pakistan ku islamabad kumene zimayembekezeka kuti zikakumane ndi nthumwi za dziko la irani kuti akambirane zopanga extend ceasefire komanso zothetsa nkhondoyi

Koma America italanda sitima ija yomwe tonse taona, uh, Iran inanena kuti ilibenso chidwi chofuna kukambirana ndi America chifukwa they don't trust America, sawakhulupirira ma Americans. Komano chilipo chinthu china chimene chikuchitika ku Iran chimene titha kuchipanga observe. Chinthu chimenechi n'chonena kuti zikuonetsa kuti America ikulankhulana ndi anthu olakwika. America akumakhala ndi ma dialogue komano nthawi zambiri zikuonetsa kuti akumalankhulana ndi ma civilian leaders a a dziko la Iran. Takhala tikumva foreign minister Abbasi wa ku Iran akunena ma statement osiyanasiyana koma dzulo. Kunachoka ma statement ochokera ku IRGC yomwe ili gulu la nkhondo lija la ku Iran. Kumenekuku commander wake akuoneka kuti nayenso wabwera ndi maganizo osiyana ndi zimene atsogoleri a civilian akupanga. Ah, masiku atatu apitawo tinamva zoti sitima za India zinabwezedwa ndiponso kunaomberedwa ndithu ndi asilikali a. Iran atatseka Strait of Hormuz. Mu ma conversation a sitima imodzi ya India yomwe amalankhulana ndi ma guards, ma coastal guards a Iran, munatuluka Chichewa chimene titha kunena kuti mawu eti osati Chichewa, mawu amene. Akutipasa picture yoti ku Iran zinthu zikukhala bwanji. Anthuwa analankhula pa radio kuyiwuza sitimayi kuti ibwerere siyinapasidwe chilolezo choti iduse pa Strait of Hormuz. Koma Captain wa sitimayi analankhula kunena kuti tili ndi chilolezo ifeyo talandira permission yoti tidutse monga sitima za ku India. Kap uh, uh, Asilikali a Iran analankhulano kenaka kunena kuti bwererani tikuti mubwerere Uh, kuti muduse permission yoti mudutse tatsegula kapena tatseka mumaitenga imachokera kwa ifeyo asilikali osati kuchokera kwa ma idiot ena pa social media mawu amene onena kuti command yonena kuti ndiyo muduse pa Strait of Hormuz kapena mubwerere imachokera kwa ifeyo asilikali osati ma idiot mawu onena kuti idiotiwa amatanthauza ndani amene wakhala akulankhula pa twitter kumapanga post kuyimilira boma la Iran ndi foreign minister Abbas. Izizi zimatanthauza kuti asilikaliwa akutsutsana ndi zimene foreign minister Abbas walankhula. Mukumbukira foreign minister komanso ambassador wa Iran analankhula kunena kuti sitima za India sizikulipiritsidwa kapena kuletsedwa kudutsa ku Strait of Hormuz. Yet asilikali awa ndi amene anabweza sitima za India komanso kuombera ku sitima za India. Pamenepa zikuonetsa kuti asilikali amenewa a Iran nawonso ali ndi mphamvu ndi command yawo. Ma report enanso ochokera ku Iran komweko akunena kuti atsogoleri onsewa, ma foreign minister komanso komanso uh, president alibe direct communication ndi Mojtaba Khamenei yemwe ali supreme leader. Zikumveka kuti a IRGC okhawo ndi amene ali ndi direct communication ya Mojtaba Khamenei. Ndiye mauthenga olumikizana ndi Mojtaba Khamenei akumadzera ku IRGC osati kwa president kapena kwa ma foreign ministers. Ndiye America kukambirana kwake ndi Iran akumakambirana ndi ma political leaders, ma appointees including a president, speaker wa parliament komanso foreign minister koma final decision yeniyeni ikumachokera ku IRGC. Tikumbukire kuti after zokambirana zoyamba zimene zinachitika ku Islamabad, ma Americans atabwerera ananena kuti anthu amene anabwera ku zokambirana kuja analibe final say ndiye china chilichonse chimene ma Americans amapanga suggest anthu aja amapezeka kuti iwowo sangathe, sanali flexible kuti angavomereze kapena angapange decision, amayenera apange contact ku Iran and ku Iran ko amayenera apange contact IRGC. Zonsezi zingotsikimiza kunena kuti IRGC, gulu la nkhondo lija, ndi limene lili ndi mphamvu zolamula dziko la Iran padakali pano. Commander wa irgc ndi ameneyi. Ameneyi ndi amene anasankhidwa kukhala uh, commander eya ndi brigadier general ndithu komanso mkulu ameneyi sikuti ndi wachilendo iyayi ali pa ma sanctions eh, ndi mayiko aku America eya zaka za mbuyomo anali ndithu m'magulu amene anatsogolera ziwembu zosiyanasiyana eh, zimenenso zidapha ma Americans ambiri ndi anali kale pa ma sanctions mkulu ameneyi ndi ameneyo ali commander padakali pano according to ma reports amene akuchokera kumeneko Ndiye mkulu ameneyi sakulankhula zinthu zachibwana. Zikus, a, zikusonyeza kuti zonse zonena kuti tsekanisoni Strait of Hormuz, zonena kuti musapitenso ku Pakistan zikuzokambirana, zonsezi zikupangidwa ndi mkulu ameneyi. Mkulu ameneyi ndi amene ali ready kuti apange lead eh, nkhondo yolimbananso ndi America. Uh, zinaonetsa kale kuti atsogoleri a ndale ma civilians kuphatikizapo president eh, foreign minister uja komanso uh, uh, Speaker wa Parliament onse amaonesa kuti ali ndi chidwi ndi zokambirana kuti athetse nkhondo koma ma instructions ochokera ku IRGC imene ili gulu la nkhondo la dziko la Iran akuonesa kuti sali choncho ndiye tizitsatira bwino zimenezi kuti tione kuti kodi mapeto ake akhala otani padakali pano monga ndanenera Iran sidavomere kuti ipita ku Pakistan kukakumana ndi nthumwi za dziko la America ndiye aliyense sakudziwa. Donald Trump wanena kuti ngati Iran siipita palibenso kupanga extend ceasefire ndiye kuti ceasefire itha. Ngati ceasefire ithe ndiye kuti abwereranso ku nkhondo. Zimenezi ndi zimene Donald Trump walankhula ndiye padakali pano tonse tingodikirira kuti zinthu zi zi zitha bwanji. Ndine Nesta the Black Teacher, mmawa wabwino lero um lachiwiri pa 21 April mchaka cha 2026.